Igbo ọma na-ege ntị ehihie ọma ya kwa nwaada Angel Chicks Vibes TV na-ekwu na oge awa anụnwa anyị na-achọ igosi unu ka esi esi ji ji agwọrọ agwọ weta akwụkwọ nri ma ụgụ ma ndị so ya n'azụ ọ ihe a na-achọ ka anyị gosi ụnụ otu esi eme ya na mgbe awa ụnụ fụ na ebe a m nọ ugbu a ụnụ ga-afụ ụmụ m ndị na-enyere m aka ma ndị na-akpa abụbọ nri ụnụ na-afụ ya ndị na-eme ihe niile dị iche iche ị na-afụ ya ya anyị niile chọrọ itikọta aka ọnụ wee sie ihe ọkwa onto village things ka anyị nọ unu aghọtago so ọ bụrụ na anyị bido sibezie unu esoro anyị na-esizi kwa unu na-afụ biko ịma na unu na-enene ihe a maka ndị na-amara esi ji agwọrọ agwọ unu na-enene ihe a na-akwụ ụgwọ biko ee eh, unu tụsara anyị ozi a unu etinyere anyị aka na share button ịghọtago ka ministry anyị na-aga n'iru ee eh, ngwanụ ka ọ dịrị na na-ene na anyị agbanụ bi na-enene ihe onyonyo anụnwa demen unu asụzina bekee biko ngwa na enu na ya ị fugo nke a nke bọbọ na-akpa bọbọ akpasịcha na abụbọ green nekwe ya ọkwa ị na-afụ ka nke mama na-akpa ịfụrụ ya nekwe mama nke obere kwa unu na-afụ ụmụ m mata ka esi akpa akwụkwọ nri kwa ịfụrụ ya ị na-afụ ka esi akpa akwụkwọ nri i jide ya ị tụpụta ya ị na-afụ kwa ị na-afụ ka esi akpasị ya unu na-afụ ya kwa unu na-afụ ka mama si eme ya ịfụrụ ya nekwe nwanne nwoke ịfụrụ ya nwa nwoke kwa ị fụ ka o si akpa kwa unu na-afụ ya ị ya na-akụziri ụmụ nwoke esi akpasị ihe ndị a maka ọ na-adị mma mama ngwa zi m nke gị ehe mama na-eme nke m focus ngwa tinye ya na tray ehe ọkwa unu na-afụ ya ị fụrụ ka ndị a section na-akpasịsị ihe akwụkwọ nri eji eme ya eme nke a ikwe ya eji wee suo ose kwa unu na-afụ ya nke a ji a ya esi nke a ụkpaka nke a ose

anyị chọrọ ka anyị bachasịa ji a ọkwa unu fụrụ okuko ji a anụ anyị na-abachasị ọkwa ihu ya ata ya uru akwụkwọ ngwa nke a na-atụfu atụfu ihe niile bachara uru Mm. anyị bachacha ji a na-ehi anyị eburu ya n'ego tire ọkụkọ ewere ya tire ewu ewu ata atapụta enwere afọ mgbe anyị adọ eri ewu buo n'ehi ya esi bụ ya Hmm.

nke a bụ ka awara awa okuko ji a anyị agha iri ya egwu ma n'ezienu nke a bụ ose ose ka a na-esu mm, achịcha anyị eji a wee gwọọ gwọrikọ ji ma akwụkwọ nri ndị a. akwụkwọ nri ndị a anyị ebekwa ya ebe anyị agha ihe naanị ite ngwanụ na-enekwenụ anya biko nke a wụ ma ụkpaka ya eji maka ndị na-ama ka esi abacha ji ọkwa ụnụ fụ ka anyị si wee na-abacha ya anyị ji dị ogologo anyị abacha ya na-abacha ya nwayọọ nwayọọ bụ nke ị na-amabisi ji ọkwa ụnụ na-afụ ya wunye mabisi amabisi anyị mechaa kịta anyị buru buru okuko je were egi were ụmụ ineke ewere akporiwe ndụ ka ụnụ na-afụ ya ngwa ọkwa ụnụ na-afụ ya ugbu a anyị na-asazi ji anyị bachalụ n'ite mm? ọ samacha ya ọfụma ọ wee n'ite ụnụ na-afụ ya ya mere ugbu a ka anyị jee buruzie

ọ ka nkụ ya ka anyị bebe ya mgbe ahụ na anyị ji beta anyị wee ụnụ na-afụ ya ebukọ m aka ebe ọnọ n'ọnọdụ na i bebekwa nke gị bee kịrịkịrị onye na-afụ i bebe nke gị bee i bekwa ya keke m ebupụrụ ya akpa gị n'ilo bekwa ya kịrịkịrị ka ndị be di gị ghara ịchụna gị ịmabụ osi ya na-asị amabụ osi ya ebupụrụ ha akpa gị na geeti ya ị na-ebe kpachapụ anya bee kịrịkịrịkịrịkịrịkịrịkịrịkịrịkịrịkịrịkịrị ihie asaa n'anya bee kịrịkịrịkịrị ọkwa maka na ọ mụ na ụmụaka na bịa ka m ji amabosi ya na ọ bụrụ na ndị dis anyị eri anyị ebee kịrịkịrịkịrịkịrịkịrịkịrị ọ mụ na ụmụ m na-esi so onye ọ na-esi bete ọ dị anyị ahụ mma ngwa na-enekwanụ na-enenụ nwanne ugbu a anyị chọrọ ịsazi ya mmiri anyị ebechaana akwụkwọ nri ọzi ka anyị saa ya ugbu a anyị asachagodi akwụkwọ nri nke ị na-afụ ya anyị sakwara ya ugboro atọ anyị esinyegodi ji n'ọkụ ka ụnụ na-afụ ya anyị fụnyezie ya ezigbo ọkụ ka o nwusie ike ụmụnne ụnụ ana-afụ ọkụ ejikwana aka ya nwuru ka m sichara nnọọ nkụ o nwuru ozugbo ụnụ ana-afụ ya ibu na o nwukarịrị gas ee nekwenụ nekwenụ ọ kwụọ obere anwụrụ kịta ọ kwụsị ife ma anyị mere ji m eghe ewuo gaa akwụkwọ nri ugbu a tụkwasị ụkpaka n'elu ka a kwanyezie ya ezigbo ọkụ ka ụkpaka ghee o ghezie anyị amalite ịgwọ ya nwa bụ ji ji nọ n'okpuru akwụkwọ nri a ọkụkọ nke a na-achọkwanụ imebiri m vidio anyị na-achọzi ka anyị fọdụ ya ka ụnụ na-afụ ya anyị fọdụ ya kịta anyị agwọọ ya ewe ụnụ na-afụ anyị atọghego ụkpaka na-awụnyezi awụnyechago anyị gbanyezie mmanụ ka ife ya eji tọ tọọ nụ. na-agbanye mmanụ na-agbanyekwa mmanụ ka ọ chatụ achatụ tinye ose anyị esugbugo ose Hmm? Mmanụ ị na-ekwu. Mba. Anyị tinye ose. Tụcha ya nnu. Anyị ewezie tụghawazie hmm? nke a ka a na-akpọzi ịgwọ ji ya bụ na-emekwa ya ọfụma anyị agbatụkwa obere mmiri o nwee ike maka ọ dị ka ọ kpọrọ nkụ anyị agba ya obere mmiri mmiri ahụ anyị wụpụrụ na ji mana anyị zapụrụ mmiri azapụ anyị agwọwakwazi ya agwọgide ya ọ dị mma n'anya mmanụ ya charakwa ọfụma a ka ga-etinye obere mmanụ

ka mmiri adịrị ọcha ya ọfụma anyị ka ya-etinyekwa ya obere mmiri ka ụnụ na-afụ ka wee gwọ ji na-agwọ ji akwụkwọ nri tinye obere mmiri mmiri a mmiri a wụpụtara na ji agacha ya mee ka o mee pọtọpọtọ n'anya wee ha akpọọ nkụ ihe eji agbanye mmiri a wụ ka o mee pọtọpọtọ n'anya gbanyekwa obere mmiri mmiri ahụ agbapụtara na ji ka anyị na-agba ya ọwụkwa mmiri ọbụla maka ị fụ na mmiri a dị ọkụ maka ka anyị mechara ihe a na enweghịkwa ihe ọzọ ka eribezie eribe ya na mfe

Nna tụta ya. Chai. Anyị na-etizi n'efere. Hmm? Anyị na-etizi n'efere. Ewu. Ụmụnne nekwanụ. Nke a so na ihe a na-erekwanụ na afịa. onye na-eri nke ọ na-aba ka atọgbukwa onwe ya n'ụtọ ngwanụ ka emesịa tinyekwara anyị aka na share button na subscribe button our channel udo